tamfunsa neba wako chiyembekezo chako ndi cha mtundu wanji kodi mama wauno uli nacho chiyembekezo mosataya nthawi ndifuna tiwerenge ezekiel chapter 2 verse ya 1 munthu iwe imirira ndilankhule nawe munthu iwe imirira ndiyankhule nawe vesi ya 2 pamene ankalankhula mzimu wa mulungu udalowa mwa ine nundiyimiritsa ndipo ndidamva mulungu akulankhula pamene ankalankhula mzimu wa mulungu udalowa mwa ine nundiimiritsa ndipo ndinamva mulungu akulankhula pali mawu akulu kwambiri ndifuna uwamvetsetse bwinobwino munthu iwe imirira ndikufuna ndiyankhule nawe panali mafunso pamenepo munthu iwe imirira ndilankhule nawe ndiyimirira bwanji miyendo ndilibe ndiyimirira bwanji mutu kupweteka ndiyimirira bwanji thupi likuwawa mulungu akuti munthu iwe imirira ndikufuna ndikudalitse munthu iwe imirira uyambe kuyenda ndikufuna ndikudalitse ndiyenda bwanji andimangirira bizinesi ndiyamba bwanji kapitolo ndilibe ntchito ndikayamba bwanji ku sukulu sinapite anakuuza ndani kuti onse amene akugwira ntchito anapita ku sukulu anakuuza ndani kuti onse amene anayamba bizinesi anayamba ndi kapitolo akuti chomwe iweyo ukufunika kumva ndi mawu a mulungu kodi mulungu akuti chani za moyo wako kodi mulungu leroli akuyankhula chani ngati ena anayamba bizinesi ndi kapitolo sikuti iweyo uyamba bizinesi ndi kapitolo ngati ena anayamba ntchito ndi mapepala sikuti iweyo uyamba ntchito ndi mapepala akuti ungomva kodi pa siku limenelo mulungu akuti chani ambuye yesu anabwera kwa simoni peter akuti simoni peter ndikuziwa zoti iweyo ukufuna kugwira nsomba akuti nthawi yakwana ponya kwakuya ugwire nsomba simoni peter anaganiza akuti ineyo am a professional zogwira sombazi ndinaziyamba kalekale somba timagwira usiku osati masana yayi ndeno ngati usiku sinagwire ndiye chikhala bwanji mamawa masana ndiye kuti ndi ziro wamkulu ndiye simon peter amaona akuti usiku wonse ndinali pa nyanja apa sinagwirepo ndi ambuye yesu akuti ponya kwakuya ugwira somba anakayika komano ananena mawu akuti ndi mawu anu poti mwatero poti mwayankhula akuti ndi mawu anu ndipanga chani ndi mawu anu ndipanga zomwezo akuti atatero anatani anagwira nsomba zochuluka chifukwa chani there is power in the word of god muli mphamvu mu mawu osati mu chimene iweyo ukuganiza ah -ah. zuka yenda usanene kuti kodi ndizuka bwanji mwendo kupweteka akuti tangopanga chisankho chozuka ndikuyamba kuyenda uona kuti zayamba kutheka pita kayambe bizinesi yako usanene kuti ndikayamba bwanji bizinesi imeneyo pamene ndalama yoyambira bizinesi ndilibe tangopanga chisankho ineyo ndikukayamba bizinesi kayambe kulemba kodi ndi bizinesi yanji ndikufuna ndikufuna ndipange izi izi uzike pa pepala ndiyamba bizinesi kayambe kusakasaka malo ndikufuna malo ndiyambe bizinesi chifukwa chani

amalambira was worshiping the lord ndiye kuti mulungu amamusintha ezekielo amachoka ku thupi kubwera ku uzimu pamene wabwera ku uzimu thupi lako limafa thupi lako likafa sungakhalenso choyimirira kwa anthu amene akuti ndinali mu uzimu ndipo mulungu amandiyankhula amenewo ndiye kuti thupi lawo simagwiranso ntchito ayi akuti inafika nthawi ezekielo akulambira akupemphera miyendo yake mphamvu panalibe kena kalikonse sikamagwira ntchito akuti ezekielo anagwa pasi chifukwa chani anali mu uzimu kenaka anamva mawu munthu iwe imirira ndifuna ndiyankhule nawo akuti ezekielo sanayambe kuzifunsa mafunso kuti ndi- ndizuka bwanji mphamvu ndilibe haleluya anangopanga chisankho choti ineyo ndizuka anangopanga chisankho choti ineyo ndiyamba kuyenda ngakhale mwendo watupa koma ambuye akuti zuka yamba kuyenda ndiye kuti akuziwa zimene akupanga ndiye kuti mulungu akuziwa zomwe ayika miyendo mwangamu akuziwa zomwe ayika mthupi mwangamu kuti ndiyenda osagwa Ambiri mwa ife timasemphana ndi machiritso chifukwa cha maganizo operewera. Timaganizirabe zakale. Mkazi wanga, pita katereke poto wa tiyi. Aa, ndikapo bwanji tiyi pamene shuga palibe? Ukuganizabe za zulo analibe ndalama ya shuga, ndiye ukuona ngati leronso alibenso ndalama ya shuga. mkazi wanga samba tipite ku shoprite samba tipite ku msika iwe a ndalama zipo zingati zoti mpakana ndikasambe ukadaganizabe zinthu zomwe zija ndiye kuti ezekielo amaziwa kuti mphamvu alibe koma atamva mawu zuka ndifuna ndikuyankhule anapanga chisankho choti atani azuke atapanga chisankho chinachitika ndi chani pavesa 2 atangopanga chisankho kuti ineyo ndiyamba kuyenda ineyo ndiyamba kusakasaka bizinesi ineyo ndikatereka poto wa sima ngakhale buledi palibe ngakhale ufa palibe chinachitika ndi chani pa vesi 2 akuti pamene ankalankhula mzimu wa mulungu udalowa mwa ine nundiyimilisa haleluya anayima yekha ezekieli ayi akuti atamva mawu atangopanga chisankho choti ineyo ndiyimilire akuti mzimu wa mulungu unamuyimilisa atangopanga chisankho choti ineyo ndikukayamba bizinesi akuti mzimu wa mulungu unabweretsa kapitolo atangopanga chisankho choti ineyo ndiyamba kuyenda mzimu wa mulungu unamuchiritsa atangopanga chisankho choti ineyo ndikukayamba ntchito akuti mzimu wa mulungu anampasa ntchito haleluya nthawi zina usanene kuti ndapita kukasaka ntchito ah, ah. tomvana ngati umachokera munomo usanene kuti ndapita kokasaka ntchito ah, ah. ndiye kuti sutha kuyankhula sutha kunena za moyo wako samba bwinobwino vala bwinobwino unene kuti aneba mupita kutiko ndapita ku ntchito akuti atangoganiza zoti akayambe ntchito akuti mzimu wa mulungu anampasa ntchito aneba mupita kuti ndikupita ku ntchito aa mwayamba liti ntchito aa kodi simukuziwa ndikuyamba ntchito mwayamba liti mm, muzamva iwe kupita konko agogoda nyumba namba 1 ndimafuna ntchito akuti a ah, moona inenso ndimasakasaka kodi ndi ndani amene angapange replace uyo amene akupita mawa ntchito waipeza haleluya ndikufuna ndikuwuzeni ichi musaderere lilime lanu Mawu akuti chomwe ndizakuveni mukuyankhula akuti chimenecho ndizakupangirani. Mawu anu musaderere. Mawu anu akhoza kupangisa kuti wina wake ayisiye ntchito, kuti iweyo upeze ntchito. Mesa wazilemba kale mawu anu mawu anu ndi olenga ngati ufuna imfa ndi lilime lako ngati ufuna moyo lilime lako akuti lilime ndi chomwe kumachokera imfa kapenanso moyo ena mwa ife tikakhala a ndi ife tomwe tikagwire ntchito ya mofesi suzagwiradi chifukwa chani mawu ako alenga ndi ife tomwe ya mofe ndi ndani anakuwuza kuti mofesi imafunika yekhayekha wa diploma akuzangoti amayi bwerani kunoko mukhale mu ofesi iyi muzilemba wina aliyense amene akubwera apapa akuzayamba ntchito basitu sindinu mlonda ayi koma ndinu oyang'anira ati- a- anthu awawa ine ndikhala kutali mukhala ngati maneja ndinu poti ine ndili kutali muzingoona abwera ndi ndani ku ntchito abwera nthawi yanji muzingolemba apa basi muli ndi diploma ayi munakhoza form 4 ndi- bwinobwino ayi koma mumatha chani ndimatha kungolemba ka handwriting kabwino kuti abwana anga azaone kuti apapa panalembedwa basi akuti mwana wa munthu zuka koma kuziwa kuti mphamvu alibe atangopanga chisankho ndikufuna ndikuuze ichi leroli ungopanga chisankho mulungu amapanga honour chisankho chako mulungu amapanga honour maganizo ako akuti khalaniko ndi maganizo abwino kha- fasaniko khani pasi kuti ineyo ndipanga ichi ndiyamba ichi osanena kuti ndikukafunafuna aa ndikukatenga kodi mupita kuti ndikukatenga ndalama yanga ukuziwa kuti ndi- ulibe ndalama koma ndikukatenga ndalama yanga akuti mngelo amene amve mawu amenewo apita nsangansanga nakayikapo chani nakayikapo ndalama Ah, muona ngati Simon Peter Ambuye Yesu akuti ponya kwakuya ugwire nsomba. Muona ngati nsomba zinalipo. Nsomba panalibe. Koma nsomba zinamva kumene zinaliko kuti Ambuye Yesu anena kuti ponya kwakuya ugwire nsomba. Poti mzimu wayankhula nsomba zinakazipereka zokha tikagwidwe. Ambuye Yesu anena. Haleluya. ambuye yesu anafika pa nthawi nake akuti aza misonkho akuti nanunso perekani misonkho ndalama ndi zingati atanena ndalama akuti anamtuma simon peter akuti pita ku nyanja somba imene ikabwere imeneyo ukatenga ndalama nsomba zimakhala ndi ndalama ngati koma zinamva kuti ambuye yesu anena ndipo ndalama pezeka mkamwa wa ndani mwa nsomba iwenso chimene ukufuna ukhoza kuchiyika pamene ukufunapo kamwa lako lilime lako liyankhule zenizeni mawu a mulungu muli mphamvu mawu a mulungu amapita ndi mzimu woyera mzimu woyera ndi wamoyo amakwanirisa chimene iweyo chili mawu a mulungu haleluya the power of the word of mu mawu a mulungu muli mphamvu osamangowerenga mawu a mulungu mmene alili aa akuti mwana wa munthu imirira ndikufuna ndiyankhule nawe usazifusefuse kodi ndima bwanji kodi ndipanga bwanji aa ah, ah. iweyo tangowalandira mawu ajawo ndiye kuti moyo wako uli bwino haleluya mawu a mulungu amapita ndi mphamvu pa moyo wako sindikuziwa kuti chimene ukufuna ndi chani pa moyo wako tiyeni tonse timirire sindikuziwa ndi ndani akupasa nkhawa sindikuziwa kodi ndi ndani amene ayima pasogolo pako sindikuziwa amene akuimisa bizinesi yako ndi ndani komano ndikunenera pa moyo wako kodi uli ndi njala nena kuti i am full when i am weak then

amene ali ndi njala akanene kuti ndakhuta amene akudwala akanene kuti ndachiritsidwa amene alibe akanene kuti ndili nazo amene alibe chakudya akanene kuti chakudya chokwanira chili pa nyumba yanga ndofuna ndikuwuze ichi uchoka kuno ukapeza chakudya kumene kupitako chifukwa chani mawu a mulungu ndi mphamvu mawu a mulungu ndi ochitachita amabweresa chomwe palibe pa moyo wako ngati ukuwamva mawu amenewa ndikufuna kuti uyambe kuwalandira pa moyo wako kuti zanga zili bwino chakudya ndili nacho sukulu yanga ndi yabwino moyo wanga wa ukhristu ukukwera uli pamwamba sukulu yanga ndi yabwinobwino ana anga ndi abwinobwino tangoyamba kuyankhula zabwino tangoyamba kulenga pamoyo wako akuti lilime lanu lili ndi mphamvu yobweresa zabwino pamoyo wanu lilime lomwelo lilinso ndi mphamvu yobweresa imfa pamoyo wanu pa nthawi ino ndofuna kuti ukayambe kulenga yamba kulenga za moyo wako yamba kulenga bizinesi pa moyo wako ambuye yesu akuyankhula akuti pita mwana wako ndi wa moyo inenso ndikuyankhula pita bizinesi yako ndi yabwino pita banja lako ndi la moyo pita ntchito yako ndi ya moyo pita ana ako ndi a moyo sadwaladwalanso yayi pita nyumba yako ili ndi chakudya pita papoto wako pali chakudya pita mudengo lako muli ufa wokwanira sunga februwale yonseyo pita zako ndi zokwanira ngati ukumva chimene mzimu akulankhula landira pamoyo wako landira pa bizinesi yako kodi ufuna ntchito pita ntchito yako ndi ya moyo pita kagwire ntchito kodi ufuna bizinesi pita kayambe bizinesi landira chimene mulungu akukupasa kodi ufuna ana pita ana ako ndi amenewo kodi ndi chani chimene ukufuna landira mu zina la yesu khristu ambuye yesu akuti amalenga amalenga amalenga nawenso lenga pachiyambi akuti mulungu anangonena kukhale kuwala ndipo kunakhala kuwala nanenso ndikulengeza kuwala pa moyo wako ndikulengeza kuwala pa moyo wako zikuchitika monga mmene ukuyankhulira zikuchitika monga mmene ukuyankhulira pemphera pemphera pemphera iwe wakudwala anene kuti ndachiritsidwa iwo amene alibe mphamvu anene kuti ndili ndi mphamvu iwo amene alibe bizinesi anene kuti ndikupita ku bizinesi iwo amene alibe ntchito anene kuti mawa ndikupita ku ntchito iwo amene alibe bizinesi anene kuti mawa ndikupita ku bizinesi ndipo zikuchitika monga mmene ukuyankhulira iwo amene akudwala anene kuti ndachiritsidwa iwo amene banja sikuyenda bwino anene kuti pa banja langa pali mtendere ndipo zikuchitika monga mmene ukuyankhulira iwo amene ana awo amavuta anene kuti ananga ndabwinobwino nena chimene ukufuna ndipo chichitika osamangolengeza mawu ama negative ah ine ananga ndovuta akhala ovuta ine ananga ndopanda nzeru akhala opanda nzeru yamba kuyankhula

monga mmene ukuyankhulira mu dzina la yesu khristu ndi chani chimene wayankhula mlomo chimenecho uzachitira umboni next week ndi chani chimene wayankhula mlomo chimenecho uzachitira umboni next week mu dzina la yesu khristu mu dzina la yesu khristu you are Yahweh, you are Yahweh.

You are mighty, Alpha and Omega. Aliyense angobwera kusogolo manja ake mwamba. I just want to bless you. Ndikufuna ndingokudalisa. Sukufunikanso mamasulidwe. Mulungu akumasula kale. I just want to bless you. I just want to put a hand of a blessing upon your life. life ndikakudalisa winanso asabweresenso temberero pa moyo wako ndikufuna ndingokudalisa basi chimene ukufunika panopa ndi mdaliso basi kuti zako zikhale bwino mamasulidwe mulungu akumasula kale zako zili bwino patemsotyo mamasulidwe mulungu akumasula kale i just want to bless wina aliyense i just want to bless bless you. I just want to bless you. Just a blessing. akuti kholo likuyenera kudalisa ana ake kholo likuyenera kuwadalisa ana ake siufunika mamasulidwe sipakufunikanso ashayi mawu a mulungu ndi mamasulidwe mulungu akumasula kale chimene ukufunika ndi mdaliso basi sipakufunika asha

khristu ana anu mukuziwa chimene akufuna baba ndikupemphera wina aliyense pamene ndikuwakhudza akalandire chomuyenereza mu zina la yesu khristu ndilibe choti ndingawapase koma baba muli nacho chokawapasa chimenecho mukawapase pamene ndikukakhudza wina aliyense muno baba akalandire chochokera kwa inuyo osati chochokera kwa ine ndilibe chowapasa koma inuyo muli nacho chowapasa pa nthawi ino akalandire chochokera kwa inu akalandire chochokera kwa inu mu dzina la yesu khristu thank you lord thank you father thank you jesus god bless you in jesus mighty name

kumasula mu zina la yesu khristu moyo wako sukhalanso chimodzimodzi mu zina la yesu khristu ndiwe mdalitso thank you jesus ndinu odalitsika mu zina la yesu khristu konse kumene mupita mupita ndi mdalitso mupita okumbukiridwa mu zina la yesu khristu muthokoze mulungu muthokoze mulungu muthokoze mulungu Alpha and Omega, you are Yahweh, you are Yahweh. Alpha and Omega, you are

sunga zonse manja ako m'mwamba oti okhala pansi tiyeni tonse tiimirire thank you lord thank you father thank you jesus atate mu zina la yesu khristu ndikuyamikani chifukwa cha chaulere chimene mwapereka kwa ana anu cha mdalitso chimene mwapereka kwa ana anu ana anu salinso chimodzimodzi ndikuyamikani baba chifukwa mwaperekanso zokhumba za moyo wawo mwadalitsa mwamasula mwawapasa mabizinesi awo mwawapasa ntchito yawo mwawapasa zokhumba za moyo wawo ana awo mwamasula banja lawo mwalowetsanso mtendere muzi dzina la yesu khristu ndi pemphero langa baba kuti kumene akupita oyipa asalowerere pa moyo wawo mu dzina la yesu khristu zimene mwawapasa baba ambuye zikhazikike pa moyo wawo mu dzina la yesu khristu tiyeni tonse tikanene kuti ameni